aga m atụrụ igbo lee ilulu ilulu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu aga m atụrụ igbo lee ilulu ilulu bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu igbo ndị ọma ọ ga-adịrị unu mma na eke dịrị unu n'orie dịrị unu na afọ dịrị unu na nkwọ unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị akọ n'igwe unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ mmiri ụtụtụ a na-agbarụ agbarụ ana m asị unu na ilulu wụ mmanụ igbo ji eri okwu ụfọdụ ga-asị gịnị bụ ilulu kedu ihe eji na-atụ ya ụbọchị taa ka unu ga-ama ihe bụ ilulu na ihe mere ndị igbo ji gịnị atụ ilu unu lekwe na akwụkwọ nsọ ka anyị na-agụ onyenwe anyị na-eji ilulu agwa ndị ụmụazụ ya okwu o bidoro mgbe gboo na mbụ ka o bidoro na mbụ na mbụ ka ilulu bidoro gịnị bụ ilulu ilulu bụ mmanụ pụrụ iche ndị igbo ji eri okwu igbo agaghị ekwu okwu kachaa ya ọnụ na-atụghị ilu n'ime ya agaghị aga ebe a na-alụ nwaanyị kwuo ya barara a ga-eji ilu gịnị mechie ya a na-ekwukwa sị ilu a na-adị n'ụka mgbede a na-asị o ruo na mgbede sorry sorry sorry a na-asị ekwugide okwu o ruo na mgbede gịnị ya gaa n'ilu atụkwanụ ilu kọwara nwatakịrị gịnị ego eji lụ nne ya gịnị lara na nkịtị iri na-awụ igbo wụrụ ilu wụrụ ihe eji eme ihe enwe ihe eji eme ihe ụmụnne m ga-abatakwa mụ na ha tụkọrọ ihe a ga-eme taa akọwa ihe wụ ilu atụtụ ilu ole ma ole kwamgbe kwamgbe anyị ga na-atụ ya bụ ilu na-aga maka na o so n'ọkpụrụkpụ ihe igbo ji wee gịnị wee biri dịka m ji sị na unu ga-adị ka echi echi adịghị akọ n'igwe ịsọ ụbọchị nke taa ahụ taa enwe na echi erukwa echi enwe echi echi na-aga echi a na-agwụ agwụ ọ ya ka unu gịnị igbo ga-adị ka gịnị echi mana atụrụ m ka akọwara unu ọ pụtakwa na ego eji lụ nne unu ga-ala n'iyi ọ gaghị ala ọ maka gịnị ọwụ ofu mmiri a nọ gịnị na ite na gịnị asụ asị ihe dị mma sị mee ya mete ya mma ihe ọbụla a ga-eme mma kpọọ ya gịnị nwa mma asị ihe ọbụla ọ sọrọ anya lee ọ ga-ahụ onwe ya ọwụ ilu a ka m nọ n'ime ya mana unu ga-anụkwe nke wụ ilu ma ụmụnne m a wee bata ọ bụ odoziakụ chinyere ogbonna wụ onye isi oche na mmemme Igbo ekene ya nke ilu nke ụbọchị nke tata ka m kpọbata ha ka anyị bido na ya bụ ilu nna m ochie eze anyị okwe na ọ na-atụ n'ilu sị nnụnụ ọbụla befee nri ahụ ha okpuru ma gị na o si egbu nkọnkọ o nwekwara ihe o kwuru sị nwata tiwe akị tiga m abụwa nkume mebe gịnị ma bụ ịga ya ama m na ị ga-eji obi na-atụgharị ihe ndị a pụtara ilu dị ezigbo mkpa n'omenala Igbo omenala Igbo agaghị ezu oke ma ilu anọ ya ka ụmụnne m bịa ka ha tụta atụta gịnị anyị mee gịnị ụkọ ya maka igbo na-atụkwa n'ilu sị agbakọ agbakọ nyụọ mamịrị ya gbaa ụfụfụ ngwa ka anyị chebiri ka ha bata ka anyị gbapụ ya ọsọ ama m na ụfọdụ ga-asị odoziakụ na-ekwu ilulu ma ihe ha ji mara ya wụ ilu ọkwa na ofu ihe ka ọ wụ were ọgwụ liwe ego na were ego liwe ọgwụ ọkwa gịnị ofu ihe ahụ ụmụnne m ị kọwara anyị aha gị ọ- ị kọwa aha gị gị gwa anyị ihe bụ ilu ị tụkwana ilu nke ị ma ka anyị mara otu ọ ga-esi na-adanye ka m bido na mpaghara ebe aka ekpe m atọ na nwata ị gwa anyị aha gị ebe i si ị gwa anyị ihe wụ ilu ị tụọkwana anyị ilu ka anyị ghọta
Ee, ekelekwa m unu ndị Igbo na-ege ntị aka m bụkwa ichie Ethelbert Ogbuike N'ụbọchị taa, dịka okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ilulu maọbụ ilu dịka ọtụtụ ndị si akụ ya, ilu bụ nkọwa okwu, ilu bụ mmanụ e ji eri ji n'ala Igbo. Ilu na-akọwapụta ihe ihe ihe bụ na-akpọkeghị ihe ahụ. Na mgbe gboo, ndị mmadụ na-eji ilu ekwu okwu. A bịa na nwaanyị okwu abụọ a ga-eji ilu tụọ nga ndị mmadụ abịara na amara na ihe ihe ekwu ya bụ ilu bụ nkọwa okwu n'ala Igbo ihe na-egosi ihe ihe bụ ihe na-akọwata ihe dịka a na-asị a kwaa nwaanyị ajọ nkwụkwa ajọ otiti pụ ya n'ọnụ nke pụtara na i mee nwaanyị ihe ike o nwere ike kwuo ihe na-abụghị n'okwesịghị ikwu Ee, na-asịkwa na ahụrụ a nọ n'elu nyụọ na-agba iji gharị hmm. ihe a wụ ilu Igbo eh, ka a na-aga n'ihu aga m na-atụkwa ndị ọzọ ihe dị ka ibe ya ọ dị mma anyị ga na-aga n'ihu n'ịtụpụta ya bụ ilulu ọ tụọla sị a kwaa nwaanyị ajọ aka ajọ ọkpụkpọ pụ ya n'ọnụ amụtagokwa m nke a n'ụbọchị nke taata n'agbanyeghị na m bụ onye ndu ọ pụtakwa na m ma ha niile na-atụ nwanne m nwoke Ifeanyị biko kọwakwuoro anyị ọzọ aha gị na ebe i si gị tụ ihe ilulu gwakwana anyị tụọrọ anyị ole ma ole ndị be anyị ndewo unu anyị abịakwana ọzọ em dịka anyị kwuru ilu bụ mmanụ igbo ji eri okwu ilu bụ mmanụ igbo ji eri okwu ekwuba okwu dị mkpa n'ala Igbo ma atụghị ilu ọ dịka ebidobe em dịka a na-adị na-asị na ezi ụka bụ ilu ilu bụ okenye na-ekwu okwu o were ilu na-ekwu okwu onye ma ihe a na-aghọta ihe ọ na-ekwu kpatara ndị Igbo ji asị na atụrụ ilu ma ya gba ofeke gharịị maka na ofeke amaghị ihe bụ ilu dịka a na-asị na ofeke amaghị mgbe e kere nkụ ụkwa okenye kwuo okwu ịbụọ na ịtọ ilu ịtọ ga-adịrịrị n'okwu okwu i wee mara na ọ bụ okenye na-ekwu okwu em dịka a na-ekwu ilu ilu ilu bụ ihe mere okwu igbo ka o nwee mgbọrọgwụ ilu bụ ihe mere okwu igbo ka ọ bụrụ okwu igbo em okenye ama ekwu okwu ma ọ tụghị ilu dịka ịtụpụta ilu ụfọdụ ilu ndị igbo na-atụ asị onye rere nkịta goro enwe ihe ntukwu ka nọ na be em agadi nwaanyị daa ada nda naabọ a gụọ ihe o bu n'ukpa ọnụ em ọ bụghị ịkụnye enwe mmiri bụ isi ọ ịnata ya obere i ji kụnye- iko i ji kụnye ya mmiri Ọ- okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. ndị be anyị ee, ọ bụghị na ihe na mana oge Oge anyị nwere oge, anyị ga-asị ka anyị anyị bere Ala- ya ala ka ọ dị atụrụ. mgbe ọzọ.
Ndewo. elefere dike kọwatụrụ anyị ihe ị matara gị tụọrọ anyị ilu ole ma ole
anyị mụtara n'ilu onwe ndị igbo na-eji ilu ekwu okwu gosi ndị na-echemi echiche ime onye a tụkwara na ilu nwetara ya na gosikwa na onye a na-echemi echiche ime abịa na bekee ha na-asị ọ ndị critical thinkers deeper thinkers iji ilu kwuo okwu onye o ji sị adadị mma akọwa nwata na akọwara ya ọ wụ ịkọwara ya nyezi onye ohere o chemie echiche ime mana ịtụ ilu onye ọnụzikọdị ogbenye otupana ichemi echiche ime ọ yakwa na amamihe ọ ya wụ ihe gosiri na mmadụ gbanye na agbanye etoro m na ala igbo nne m a ga-ekwu okwu n'oji igbo ezinne nwa eze ahụrụkwe ọkwa na nwa eze ahụrụkwe eze nkwere ndị a na-akpọ late stages nọ na onye di m agụ ebete ete nna m eze ahụrụkwe m ga-ekwu dịka ndị mmadụ na-esi kwuo ọ ga-egbu ọ ga-egbu dozi nna m eze ahụ bụ eze maka ọ nna m nna ya nna ya ahụ eze ahụrụkwe ewu ndị mmadụ gbakọ ya na-agwa ha okwu dịgasị ala ya na-atụrụ ya ilu ọ ga-eji ihe ebuka m ibe a na-esi okwu ọsọ asụ na ebe eze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu na mezi agwa eze nwee nnụnụ nwanyị gị nwanyị nwata ya na-eri were ede ya na-adịghị ericha ya gụrụ ala ede ya sọ ya ala ahụ ụwa azụ ya gịkwa na ichie ya sọ bụ echichi ndị na mezi agwa eze emeziere nwaanyị ka ọ na-agha ahụ ọ mmiri ahụ kuruba m kuruba Ilu- a na-atụ ilu na-akọwa a na-eme ya nakwa m jiri asụsụ ndị iti mee eme elicit critical thinking na ya dị n'ihe anyị kwesịrị ndị iwe kene ka a na-eme ka anyị na-eji ilu na-ekwu okwu ụmụaka na-amụta ilu anyị na-eche na echiche ime na- na- na-egosikwa na- na anyị ndị igbo nke igbo igbo ime ime ọ bụghị igbo na-ese n'elu udo dịrị ọnụ ọla igbo atụrụ ilu si onye jere ebe enwe si ya bụ- ka ebe gịnị ihe a na-ekwu n'okwu igbo si ya bunye oche ebe ebe ngwere si ya bunye oche ọ hụrụ nke o dina ngwere a na-asịkwanụ ọ sị ịgba ọtọ ile ọmụgwọ wụ na ọ na-atọ ya mana otu o si wee ga edere igbo na-atụ n'ilu si ngwere si n'elu ọjị daa n'ala lee anya aka nri lee aka ekpe enwe onye jara ike eme gịnị ya ekwe n'isi ji aka wee gịnị too onwe ụfọdụ mgbe ọ ihe a ka anyị na-eme ị na-eme ihe ị ga na-echecha mgbe a ga-asị gị i mena ya too gị i mete nke dị mma gị ji aka gị too onwe gị achọrọ m ka tụtụkwuo n'ilu tụtụkwuo n'ilu maka ndị mmadụ nọ na-eche ka ha kọpịrị ha na-edere ilu ndị ha ga-adị
a sị na a nyụọ nsị ma akapịaghị ọnụ ọ bụrụ ọtọrọ nwere ka na a na mmadụ nyụchaa nsị ma ọ nyụrọ mamịrị ọ bụrụ na o ji ala ụgwọ ofe
a sị ọgazi machaa mma niile ọ ma ma eme gịnị ejighị ya agọ mmụọ ihe a wụ ka wụrụ ilulu igbo na-asị ọ hụrụ akwụ udele hụrụ ndị nna nna ndị nna nna ha hụla ndị ichie a sịkwa na onye nwata na-ebupụrụ nna ya oche n'ama na-ama aha a na-etu ndị mmụọ hmm. a sị nwaanyị na nwaanyị na-ere ogiri ya ma ijiji anya kpọrọ ụnụ ahụra ka o si ka o si na-ada ana m asị agadi nwaanyị gbata atị anya dị ya n'anya ọ mụ ga-ata isi ya ma ọ nwụọ ewuo ọkwụ na ahụ ka o si ada ị ga-asị kirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya elu ogologo nkwụ daruo ala nwaanyị arịa ya elu ọnụ ọfụ igbo na-atụ n'ilu si a na-ejide anụ egbe n'aka tupu a na-ajụ na nwaanyị anaghị eri ya

ụkpala okpoko gburu mee gịnị ntị chiri mana a sị anyị tụwa ilu na anyị ga-atụ chi ejie efo maka na ị na-atụ igbo ilu a na-eme ka obi ọma na-eme mmadụ ị na-ekwu okwu na-atụ ilu na ọ na-atọ ezigbo ụtọ na-eme gịnị ka obi dị anyị mma anyị ga-eji ilu wee mechie ya bụ ọnọdụ unu ga-eji ofu ilu ofu ilu wee sị ndị igbo na ndị ụwa niile na gịnị ya dịrị ha na mma ngwa kene ha we- were ilu wee kene a sị nwaanyị bu ite chu mmiri mmiri na-ama ya sọ nọ nkata ndị ya na-ejebe fa ndị be anyị ndewo nụ a sị na ji eji chụọ aja ma anwụ achagbughị ọ ga-epu ome
Ah, ndị be anyị ekelekwa m unu a sị enye nwata ihe karịa ya na ajụọ ya ma enyere nye onye
ọ ya ọ dịla mma na-asị unu ka ọ dị ụbọchị nta achụa na owere nchi mana bụkwa na ndị na-achụ na owere nchi erika anyị nwere ike chụzie gịnị na owere enwe owere ọbụla ọ sọrọ anyị anyị achụa n'ime nke ọbụla ọ masịrị anyị. ilu na-awa okwu igbo ilu na-eme ka gịnị obiọma na-eme ọ na-eme ka nwanne na nwanne na-anọkọrịta ọ na-eme ka igbo bụrụ otu a na-asị unu ka ya gaziere unu ọ ga-adịrị unu mma unu echefukwala ịga n'akara eji enweta anyị na YouTube channel Igbo Ekunie TV unu ga-ahụ debatanụ ọ wụ na ihe anyị na-eme na-amasị unu meenụ ka anyị mata ebe ahụ o nwee ihe unu chọrọ ka anyị kwupụta biko meenụ gịnị zie anyị ozi ebe ahụ anyị ga-eweta e nwee ebe unu na-eme mmemme dị iche iche chọọ ka anyị bịa wepụta ya ụnụ kpọtụrụ anyị anyị nọ juru eju mee gịnị bara abara na-asị biko ozi ọbụla eziri anyị dị ka anwụrụ ọkụ ozi ọbụla ziri anyị eruola eluigwe ntị ụnụ asị na makwa anyị nọ na-eche ụnụ kpọtụrụnụ anyị kpọọkwa na ekwentị dịka anyị si na-akpọpụta ya mgbe ọbụla nkịtị asatọ nkịtị atọ atọ asatọ asatọ ofu anọ atọ atọ maọbụ ịkpọọ na nke ọzọ bụ nkịtị asatọ nkịtị isii nkịtị ise atọ ise isii isii isii biko kpọtụrụnụ anyị enwekwanụ ka anyị ga-anọ nna nna anyị ha na-asị na anaghị eme ọnụ efu eme ọ bụ anyị na-eme otu anyị nọ na-atakọ ntị ya eme gịnị ya na-aga siriri werere ya na-adị mma maka ihe ihe anyị mara emezi a na-akpọ ya gịnị nwa mma ana m asị unu ya gazie unu ọ ga-adịrịrị unu na mma daalụkwa ya gazie unu igbo ekunie anyị ji aha ya na-asị unu ya dịrị unu na mma ndị be anyị daalụ nụ gbanụ mbọ na-enene n'Igbo Ekunie TV ma ihe gosikwe na ị na-enene ọ masịrị gị bụ ka ọ gịrị n'akara YouTube anyị ma laiki anyị ka ọ ga-eme mgbe ọbụla anyị zitere ozi n'akara YouTube ị fụ ozi anyị ndewo ka ọ dị na mgbe ọzọ